Essere semper presentes, sun sas paràgulas chi at isseperadu sa Politzia de Istadu pro festare sos chentu sessantachimbe anniversàrios de su Corpus, una festa chi dae cust'annu an a fàghere su deche de aprile, sa die chi est intrada in vigèntzia sa leze chentu bintunu de su mille e nobighentos otantunu chi at riformadu s'istitutzione. In Nùgoro puru an fatu una cerimònia, in s'auditòriu de su Museu de su Costùmene. A dare su benevènniu a sas autoridades civiles e militares est istadu su questore Massimo Alberto Colucci. Intre sos òspites s'apuntadu Mario Còngiu de Villaputzu chi at a fàchere chent'annos in maju e at prestadu servìtziu pro medas annos in Nùgoro. Cust'annu si festègian a peri sos setant'annos de sa nàschida de sa Politzia Istradale e sos chentedeghe de sa Politzia Ferroviària. Sunt arribbados sos messàgios istitutzionales de su Presidente de sa Repùblica Sergio Mattarella, de su Ministru de sos Internos Marco Minniti, de su Capu de sa Politzia Franco Gabrielli, chi an ammentadu s'atividade de sa Politzia de Istadu pro amparare sas libertades democràticas cunforma a sa Costitutzione e sa presèntzia a costazu de sos tzitadinos pro lis garantire sa seguresa, sena si ch'irmenticare s'azudu in casu de disacatos naturales comente est capitadu in s'ùrtimu terremoto. Su questore Colucci at ammentadu chi sa Politzia de Istadu depet assicurare sa securesa a totu sos tzitadinos, a sos imprendidores, a sos amministradores locales e sa cosa prus importante est sa collaboratzione de sos tzitadinos. Su territòriu chi faghet capu a sa questura de Nùgoro est ampru e in prus de s'atividade pro prevènnere e firmare atos criminales, como sa Politzia de Istadu depet dare prus cara puru a sos atentados terrorìsticos, A s'arribbu de sos chi pedin asilu chi in su territòriu de Nùgoro a oje sunu otichentossessantachimbe, sa cerimònia est acabada chin sa cunsigna de sas benemerèntzias a sos agentes chi si sunu distintos in su servìtziu. Una pessone arrestada, tres denuntziadas in s'interi de sos controllos chi sos carabineris de sa cumpania de Siniscola an fattu in su fine chida in pessu colau. Sos militares de s'istazione de Budone an arrestau un'albanesu de trintanove annos a segus de sa notifica de unu provedimentu emittiu dae sa Procura de sa Repubblica de Monza chi disponiat s'arrestu in su carcere Badu 'e Carros ue depet iscontare una pena de tres annos. Sos carabineris an peri fatu unos cantos controllos in sos caminos de cumpetèntzia issoro. Sos militares de s'istatzione de Santa Luchia de Garteddi an cassadu duas pessones guidande imbriacas, las an denuntziadas e che lis an picadu sa patente. In Durgali, imbetzes, sos militares de s'istatzione de sa bidda an denuntziadu un'òmine chi at chircadu de bèndere una moto suta secuestru. A pustis de belle dec' annos de crisi sichia chi at fatu pèrdere bintinove miza postos de traballu e mizas de impresas a su cumpartu edile, s'ispera fit chi in su duamiza e sèichi carchi cosa esseret mudada, ma cust'annu puru, in pess'acabau, at connotu unu disacatu pro su setore. Como si pompiat su duamiza e dechesete comente s'annu de su mezoru, ca si previdit una creschida de su pil de s'unu virgola unu pro chentu. Est su chi essit a campu dae sa 'e nobe relatas de s'Ance, s'Assòtziu Natzionale Traballadores Ediles, ammaniada dae sa Diretzione Afares Econòmicos e dae su Centru Istùdios. Su documentu, presentadu in Casteddu dae su presidente regionale de sos impresàrios Pierpaolo Tilocca, est un'anàlisi de su cumpartu chi in custos annos de crisi at pèrdiu personale e impresas, ma chi sichit a rapresentare una parte de importu de s'economia sarda. Unu cumpartu chi a dispetu de s'importàntzia sua, secundu sos dirigentes de s'Ance est istadu male tratadu dae sa polìtica regionale, chi no at ascurtadu su chi at nau s'assòtziu supra sa riforma de su còdice de sos apaltos, sa leze urbanìstica e su pianu pro sa domo. S'Ance nat chi sa leze nùmeru oto dae duos annos est addasiende su setore, Como, semper s'assòtziu, est isetende de bìdere ite nd'at a bocare a pizu sa Giunta dae su disinnu de leze batoschentos e oto e dae sa norma nova in matèria urbanìstica. Pro su chi pertocat su mezoru si podet bìdere in su setore immobiliare chi in su duamiza e sèichi at contadu dòichi miza bèndidas in s'ùrtimu annu e una crèschida de sos mùtuos pro comporare sas domos. Sa HC Nùgoro at pèrdiu sa 'e bintitres partidas de s'istajone, de bintibator jocadas, contra a s'Estense Ferrara chin su puntègiu de bintisete a trèichi. Pro sas nugoresas chi oramai sun matematicamente faladas de categoria non totu si che depet imbolare de cust'istajone tribulada. Su grupu de sas prus zòvanas est crèschiu meda e est prontu a facher biere su chi balet. Torrende a sa partia, s'est bidu de sa prima fratzione chi fit difìtzile, sas òspites ant bintu chin su puntègiu de sèichi a ses, deche puntos de recuperare pro sas nugoresas contra a una rivale forte e atzuda. Sas atletas de s'allenadore Roberto Deiana b'ant provadu ma non bi sun resissias a che tènnere sas emilianas chi ant bintu sa partia chin su puntègiu de bintisete a trèichi. Sa HC Nùgoro at a saludare su pùblicu de domo sàpadu. a sas tres de bortedie, in sa partia chin s'Ariosto Ferrara in sa penùrtima gara de su campionau. Sa punna est de tancare chin d'una bìnchida pro pessare a pustis chin profetu a s'istajone imbeniente. Su Nùgoro at bintu bàtoro a duos chin sa prima in classìfica, su Rieti, e duncas sos isparègios sunt semper prus a curtzu. No est istada una passizada, ma su Nùgoro at poderau sa partia, andende in vantàgiu chin Curcio in su primu tempus. Su duos a nudda l'at sinzadu Di Nardo in su segundu tempus e sa 'e tres retes est tocada a Lizaso. Sos meres de domo ana sinzau chin Socco, ma sos nugoresos, che l'ana bocau derettu cada ispera sinzande sa 'e battor rettes chin Puxeddu. No est bassia a nudda sa rette fatta a tempus iscadiu dae sos rivales chin Iscotto. Su Nugoro at bintu chin meritu, como depet sichire goi ca su campionau no isetat a nemos, Jobia a su Cuadriviu at a arribbare L'Aquila. A s'acabu mancan battos partias e podet sutzeder de tottu. Ma chin sa binchida chin su Rieti, su Nugoro at mustrau su chi balet e at mustrau puru de esser pronta a si jocare sos isparègios.